Lero ndabwera ndi nkhani. Nkhani yake ikukhudzana ndi mnyamata waku Malawi amene wapereka mimba kwa mwana wa bwana wake. Zotsatira zake mnyamata uja wasandukanso bwana ndipo umu ndi mmene zilili. Mnyamata ameneyu dzina lake ndi Austin. Austin amachokera ku Mulanje. Adapita ku Joni mu chaka cha 2024 ndipo china chilichonse chinali bwino. Adayamba ntchito kwa Mr Dlamini. Mr Dlamini ndi bambo amene amathamangitsa mafayilo komanso bamboyu amachokera ku Joni. Ali ndi mabizinezi osiyanasiyana. Ndipo Mr Dlamini ali ndi ana atatu, atsikana awiri wammuna mmodzi, nde amakhala kumene kujako Austin ngati munthu wa ntchito kunyumba kwa Mr Dlamini. Anampatsa boys quarter ndipo china chilichonse chinali bwino. Nde ntchito ya Austin idali yowatenga ana a Mr Dlamini kupita nawo ku school ndikubwerako. Kuwatenga Mr Dlamini kupita nawo ku ntchito nkubwerako, imeneyo idali ntchito yake. China chilichonse chimene chinkafunika pakhomo pawo ankapanga ndi Austin. Tingonena kuti anali boyi boyi. houseboy, nde wakhala akupanga zimenezi kwa nthawi yaitali kuyambira mu chaka cha 2024 mpakana mu chaka cha 2025 nde mu chaka cha 2025 cha mu november mwana mmodzi wa mr dlamini amene amatchedwa sankilisiwe adamfikira austin ndi cholinga choti amuthandize ampange masaji austin anampanga masaji mtsikana uja pamwendo ndipo china chilichonse chinali bwino atamaliza adasiyana nde amakhalaye amakhalaye nde sunday Mtsikana ujanso anabwera mayi ake ndi bambo ake kulibeko. Anamuuza Austin, undipangenso massage pamwendo. Austin adapanga. Kenako zidangosanduka ngati chizolowezi. Mtsikana uja akafuna thandizo ankamfikira Austin. Ndipelekeze ku shop? ankamuuza Austin. Ndikupita kwakuti ndipelekeze? ankamuuza Austin. Adali ngati ma best friend. Koma Austin sankaziwa kuti mtsikana uja adali ndi mapulani ena. Nde amakhalaye amakhalaye mpakana mu November mu chaka cha 2025 ndipamene zinthu zidasintha. Padali pa 28 November. Mtsikana uja anabwelaso kwa Austin kuzamuuza kuti ndipange massage. Austin anampanga massage mwachizolowezi. Komano mtsikana uja ali mu room mwa Austin. Nkuti nthawi imeneyi wina aliyense kwawo kunalibeko. Nde adamuuza Austin, Kunyumbako kulibe wina aliyense. Chonde ndilole ndikhale kunoku nzicheza nawe. Ndifuna ndiike filimu. Kudapezeka zoti mtsikana uja adaika filimu. Filimu yake inali Caribbean Pirates. Filimu imeneyi ndi yolaula, tingotero. Zotsatira zake mtsikana uja adayamba kuonera. Nde kenako idafika pa scene yolaula, zotsatira zake adangozindikira kuti Austin ndi mtsikana uja ayamba kudyanapo. Nde atadyana tsiku limenelo zinasanduka ngati chizolowezi nthawi zonse makolo ake akachokapo mtsikana uja amapita kwa Austin kumakadyesa nde mpakana chibwenzi chinayambika cha nseri ndipo makolo ake sankaziwa china chilichonse nde akhala akupanga zimenezi kuyambira mu November mpakana mu chaka cha 2026 nde amapanga ee amapanga nde mwezi watha mwatsoka kaya mwamwayi kudapezeka zoti mtsikana uja adatenga mimba adatenga mimba amakhala amakhala e nde chifukwa chakuti mayi ake nthawi yocheza ndi mtsikana uja analibe zosatira zake aziwa pompano wiki yatha kuti mwana wawo ali ndi mimba nde anayamba kumfusa mwana uja sanabisire adauza chilungamo kuti ine ndili ndi mimba ndipo chibwezi changa chili lede kusamala mimba imeneyi ndipo chibwezi changacho ndimachikonda kwambiri ndipo mamunayo inu mukumuziwa zosatira zake mayi ake adamfunsa Mamunayo ndi ndani? Mtsikana uja sanabise, ananena chilungamo. Mamuna wake ndi Austin, wantchito wa kunoku. Mayi ake aja anali odabwa pozindikira kuti wantchito weniweni wadya binzi za mwana wake. Zotsatira zake mayi uja anati okay, chabwino ndafotokozera bambo ako ndiye kenako ndi phumaphuma anapita kwa bambo ake mwina amayembekezera kuti mwina bambo uja alongolola izi ndi izi zotsatira zake bambo uja atava adamuza mwana uja uziwa chani Ine singakupangire chisankho. Iweyo ukuyenera kupanga zimene mtima wako wakuuza nde ineyo ndingosatira koma ngati ukufuna china chilichonse usavutike ine ndilipo ndikuthandiza mu china chilichonse chimene ukufuna ndine bambo ako ndipo ndi udindo wanga woonesesa kuti uli bwino ndipo ndi udindo wanga wokwanilisa zofuna zako nde ine singakupangire chisankho kuti usakwatire mamuna uyu ngosaphunzira usakwatire mamuna uyu ndi wantchito wakwathu singakupangire zimenezo. Iwe ngati wamkonda mamunayo, inenso ndili lede kukupangira china chilichonse. Zotsatira zake mwana uja anali odabwa pozindikira chikondi chimene aonesa bambo ake. Kenako bambo ake aja adamuza mtsikana uja, Ine singapite kukamuza Austin kuti ndakuvomereza. Kamuuze Austin kuti bambo anga ali osangalala ndipo kuyambira lero si wantchitonso. Kuyambira lero iyeyo ali mbali yathu ya mu banja. tingonena kuti ndi family member wathu. Zotsatira zake mtsikana uja adakamuuza Austin kuti bambo anga akuti kuyambira lero ndiwe member wa m'banja mwathu ndipo kuyambira lero akutinso si iwe wantchito nde panopa Austin uja ntchito ija amusiyisa akuti sangagwirenso ntchito ngati ali mwana wawo wa mnyumba mwawo ampezera zochita zina. Ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti anthu ena ake mutengere phunziro. Ndimakamba nthawi zonse, nthawi zina zake osamaopa kupanga mistake. Austin anapanga mistake koma zotsatira zake mistake ija yasintha moyo wake. Akuluakulu osaopa kupanga mistake chifukwa chakuti ma mistake ena ake amasintha moyo wako to worse or better. Nde akuluakulu osaopa komanso makolo ngati mwana wanu watenga mimba palibe zomatha mau kumalongolola. chifukwa chakuti ngakhale mulongolole mimbayo sichoka watenga basi. Ndiye pena pake ndi bwino kuvomereza zisankho zimene apanga ana anu. Chisazo nchimenechi. Ndipo makolo ambiri amalongolola za kulera mimba, mimba ndiyovuta kulera izi ndizi, palibe chovuta kulera. Palibe. Mulungu sangakupase chinthu choti sungakwanitse. Ngati akupasa mimba, akuziwa zoti iweyo ukwanisa kuilera mpaka na mwana abadwa. Tangoganizani anthu amene amakhala mu bush mu nkhalango, ma bushmen ndi azikazi awo amabereka ana, chithandizo amachitenga kuti? Chifukwa chakuti anthu amenewa amakhala mu tchire. Chipatala sachidziwa koma amabereka ana ndikumachulukana kumapanga muzi ndiye palibe chinthu chosatheka china chilichonse nchotheka.